tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano ndine brian banda ndi programu inanso sabata ino ya times exclusive amatipatsira maprogramu ama

mlendo wanga mprogramu iyi madzulo ano ndi wolemekezeka bambo kondwani nankhumwa mp amenenso ndi president wa chipani cha peoples development pdp iwowanso ndi phungu wa nyumba ya malamulo a ku ku mulanje ndikufuna ndikulandireni inu olemekezeka mr president mwatilemekeza kwambiri pokhala nafe madzulo ano Zikomo kwambiri Brian.
munaganiza kuyambitsa chipani cha pdp zikuyenda bwanji months down the line Uh, ndikapanga evaluate if kapena tikapanga evaluate ngati chipani tikuona kuti ifeyo we are on track okay zinthu zathu zimene tinakonzera zikuyenda bwino Ah, ndipo tili ndi chikhulupiriro chonse kuti pofika september amalawi ambiri amalawi ochuluka akavotera chipani chimenechi chipani cha pdp okay ndithu chaima chaima pati chipani cha pdp chi ngodya zanu ndi ziti Ah, tili ndi ngodya ah, zitatu okay. Ah, umodzi
chakudya chokwanira komanso kulimbikira ntchito okay. takhazikika pa chimenecho mm. chifukwa chani ah, tikakamba za umodzi Ah, mdziko muno ah, kuti muone zipani zomwe zakhala zikulamulira uh, mmbuyo makamaka kuyambira pomwe tinangomaliza uh, one party system kwambiri zinatsindika kapena zinakhazikika pa kayendetsedwe kawo uh, kokhala ngati kuti nawo kokondera uh, nepotism chifukwa chake uh, timadandaula tsiku la lero kuti no tikakamba pano mmene chipani cha mcp chikuyendetsera boma anthu ambiri omwe ali mmenemo ndi achigawo chapakati makamaka ku lilongwe eh, kapena ku dowa Ah, komanso Kapena ku- ku dowa Ku dowa? yes Lilongwe ndi Dowa. Ah, ehe. malingaliro omwewo analiponso mu nthawi ya dpp kuti no tikaitenga dpp anthu ambiri omwe anali mmenemo m'boma anali achokera ku maboma a mulanje thyolo chiradzulu makamaka maboma akunoko kumwera yeah ndiyeno zinthu ngati zimenezi zimaphinja mwina ah, zigawo zina zomwe mwina chifukwa cha anthu oti ali kochepa kulibe chipani chachikulu kumene koko anthu amene acha anthu ati akaphinjika chifukwa tinachiona ichichi kuti bwanji ife titsindike kwambiri pa umodzi Ah, chifukwa chonena kuti no mmalawi wina aliyense akhale ndi ufulu oyenda kupita ah, kukapanga msonkhano kaya ndi kumpoto Yeah. ayende akapange msonkhano osaopsezedwa ku Lilongwe ayende akapange msonkhano mosa- mosaopsezedwa kunoko kumwera Chifukwa cho- chifukwa cho- titha kusiyana maganizo kaya pa mbali kaya uh, zipembedzo kaya mitundu koma tikayendayenda tikasiyanasiyana timakhulupirira kuti tili ndi kwathu kumodzi kumene timakutcha kuti kumalawi ndiyeno chimene chichi tifunika kuti no tisakesake njira zo- eh, zomwe zingatithandiza kuti malawi akhale mmodzi osayang'aniranso kuti no ine ndi wakumpoto wakumwera kapena wachigawo chapakati
so chakula bwanji bani bani bani Eh, chipani ndi chakula Okay.
ndikakuwuzeni panopa kuti no tili ndi ma ndi mamembala okwana ah, 3 million 3 million pa tsiku la leroli okay ndipo sikuti tikungokamba kuti atangokhala 3 million ya Ah, tili ndi system yathu yomwe timayuza tili ndi command center command center yes timaita command center kumene kuli anthu ogwira ntchito Okay. omwe amalumikizana ndi anthu omwe ali pa grassroot ku district ina iliyonse boma lina lililonse ndikumaona membership Okay. ndi chifukwa chake um, ino pakati pa pamene zipani zinayamba kuthamangathamanga Yeah. kupangisa misonkhano kaya ma whistle stop Yeah. kaya chani anthu amati "Ah, awa kupangisa kaya ndi a dpp a mcp akupangisa koma a pdp sakuoneka ena akumanena mwachipongwe kuti a pdp inatha inakhala chipani china chake chotino eh, cha mthumba komano takhala tili pakalikiliki kukonza ma structures a chipani okay chipani kuti chikhale chipani cha moyo chipani cha mphamvu chimanika chikhale ndi ma structures tikati ma structures kuyambira ma constituency ma district komanso ma area Ah, tinawuza system yathu kunena kuti no maboma akuluakulu ngati ma district ama rural areas omwe no constituency yake imakhala yayikulu kwambiri tikhale ndi ma structures kapena ma area okwana 300 tionesese kuti no constituency imeneyo kaya constituency eh, tingoyerekeza ngati chiradzulu south Yeah. Mukhale makomiti okwana 300 and pakomiti pena paliponse pakhale anthu okwana 100 so tikapita ku uh, kudera ngati kumenekoko ngati tapanga ma area 300 nde kuti no we are talking of having 30000 direct voters Yeah. omwe adzavotere chipanichi Okay. zikusiyana ndi kuja kuti msogoleri chipani akungonyamuka lero ndikumayenda kaya ndi mu tola kuti a bwerani pano ndikupangisa whistle stop bwerani pano ndikayimapo ndikayimapo ndikayimapo pamene paja mu- munthu uja sayankhula ndi anthu achipani chake chokha yekha Yeah. amayankhulanso ndi anthu azipani zina oti sakamuvotera Okay. ma system omwe tili nayo ifeyo ndonena kuti mmene tapanga ma structures Tatuluka tsopano, mwaona, wiki ino takhala tikupangitsa uh, misonkhano tikukumana ndi anthu athu omwe tikuwatenga ndi anthu athu omwe analembetsa Yeah. omwe ali pa form ya ya pdp kuderako kwina sanakwane 300 koma kwina anakwana mwina alipo 280 ndikuti amene uja ndi 28000 voters omwe timakumana nawo so anthu aja akabwera kuti tikukumana nawo Anthu akuchita mistake that ngati misonkhano si misonkhano ya pali panja ndikukumana ndi ma area Okay. ndifuna ndinene kuti no mmene tidapangire ife ya pdp ndale zomwe tiziyendetsere sitikutaya nthawi ndikumachita misonkhano ikuluikulu a bwerani pa njamba a bwerani kaya pa- pa katoto bwerani pa masintha aa

anthu kumachita kutani nde tikuyenda chonchija constituency ina iliyonse tikukakumana ndi ma structures aja ndikukauzana kuti akuluakulu mayendedwe athu tiyenda chonchi ndifuna ndinene kuti no um, chipani cha pdp chabwera osati kuzapanga ndale zachizolowezi koma kuzapanga ndale zanyowani ndale zomweno zithandize ndale zomwe zithandizire kuti dziko lino lipite patsogolo Mu- mungayankhe bwanji anthu amene amanena kuti this party pdp was born out of frustration Mhm. inu mukukumbukira kuti munali munthu wamkulu ku chipani cha dpp akanakhala kuti sanakuchotseni ku dpp bwezi tokamba za pdp lero Eh, ndi zona kunena kuti no tikanakhala kuti tinali ku eh, dpp kuti iye pdp sikanakhala okay komano eh, chinachitika ndi chani munthu eh, muka- ukamakhala mundale umayeneka kumakula mundale iye Eh, ineyo nayambira ku area mundale nakhala kenako mp kuchoka mp nakhala deputy minister kenako nakhala minister kenako nakhala vice president wa chipani nde no chomwe ndimayembekezera ndi anthu omwe tinali nawo ndi anthu omwe ali muzipani muchipanimu nkunena kuti a ah,

Kodi munagwetsa kwa Chapondayo? kwambiri Oh.
amene aja anali vice president wa chipani cha dpp Okay.
amene aja tinakhazika pansi Okay. ndeno wina aliyensenso yemwe akanabwera wachikulire ku president Yeah. amene amakhalanso pansi and anthu amadziwa zimenezo ndeno atatichosa muja Ndakhala ndikupanga consult anthu osiyanasiyana anthu andale anthu amipingo ndi ena Yeah.
ah, mafumu ndi onandiuza kuti aa ifeyo tu mmene tinafunira kuti inuyo muku- mukhale president kuti mudzalamulireko dziko lino tsiku lina Uh, pezani popondera popondera pake yambitsani chipani okay.
chifukwa chake eh, tinapanga kuthamanga thamanga mdziko muno chipani mulungu anatitsogolera within three months tinapeza kuti chipani cha- chapangika chifukwa eh, ndikuuzeni ntchito yopanga chipani si ntchito yamasewera Yeah, Ndi- so- ndi ntchito so- yaikulu funso langa ndiloti mukwanitsa kuyendetsa chipani kwambiri

you could have waited and you could have persevered ku dpp mwina not necessarily kufuna upresident you could have supported a peter mutharika and uh, become a senior person muboma lobwera olo muchipani mungayankhire kuti ena ake amaoneka ngati ana- anachita phuma yeah Ah, nkhani sinali phuma Um, mukamakhala pa dziko lapansi ah, brian muzidziwa kuti no timaphatikiza maganizo akuuzimu ndi akuumunthu okay mmene mukunenera ndi maganizo akuumunthu okay nzeru za umunthu okay koma nzeru za kuuzimu inuyo mmene muteromo simunatani simunayikemo simukudziwa kunena kuti no chomwe no chimachitikachi, uh, mulungu anachiyankhula motani okay kuuzimu mulungu anandiuza Eh, kuuzimu chi- chi- chimaoneka bwanji okay eti so simungazimvese zomwe ndingakambe pano Eh, ndi chifukwa chake inu mukudziwa anthu omwe anakhalapo atsogoleri

iwo amene alili azikuwako aliwo atafulumira iwo akuganiza kuti maloto awo angazakwani- a- a- angazakwaniritsidwe zinthu zosiyanasiyana ku uzimu zimachitika umene ndimene utsogoleri umakhala umakhalira eti tikamayankhula zinthu tiziyankhula chinthu choti tikuchiganizira both kuchokera ku kuthupi komanso ku- ku uzimu Yeah. chifukwa chake zinthu ngati izi umafika poti ukangoziyang'anira ku thupi chabe

Afro, Afro barometer mukuyitchulayo ndi ya dziko lapansi ndi yakuthupi okay eti chifukwa um, Afro barometer ikanakhala nthawi yomwe David amapha Goliath ikanakhala kuti i- ilipo Afro barometer Afro barometer ikananena kuti Goliath ndi amene akuwina nkhondo afro barometer ikanakhaladi iyi ikanakhala kuti ilipo nthawi okay komano Afrobarometer kunalibe leronso ndikuuzani tsiku lale kunena kuti eh, Afrobarometer ya lero ikuchitenga chinthucho kunena kuti ndi mmene chikuonekera kuthupi okay ma survey amachita amachitika ndi anthu um, bible nthawi zinamanena kuti

ndipo kudaona kuti ah, anthu awa si anthu amasewera mutitsate tikapita ku mchinji mfumu kuti mukaone kuti "Mm, mm, pdp mumaiganizira si iyayi mutitsatire tikapita ku Karonga pomwe mukazaone pdp chomwemo anthu a- a- akhala akuikamba mafacebook kuti ah, pdp pdp kulibe inatha si iyayi chifukwa tili ndi masystems omwe tikugwira- eh, tikugwiritsa ntchito

mumakhulupirira ndithu ndale zapakamwa ndale zomangolubwalubwa zomangoyankhulayankhulani zomwe mwina anthu unfortunately timazi- timazikhulupirira mbalame ziwiri parrot nde pali parrot pali eagle Okay. parrot amakhulupirira kuyankhula kwambiri kuchita phokoso pomwe there is an eagle chiombankhanga sichili ngati mawu ochepa
komano it believes in action so, so as pdp yes mukhulupirira kuti mukhoza kuwina nokha popanda oyenda naye ndipo sitikuyenda ndi munthu ifeyo sitingati chipani chanyuwani nde tipite tikazi- tikaziphatike ku chipani china ayi anthu tikapanga zimenezo chomwe angaganize awa amangopanga chipanichi kuti ena ake atole ife sitifuna kutoledwa ngati alipo munthu yemwe afuna kuti ife timtole ye tizamtola pa nthawi yoyenera koma kuti ife tipite tikaziphatike ku chipani simukudziphatika Ayi, ayi. mukadzadziphatika tizachezanso kunena kuti ndiye chachitika chani tanena kuti

Any election is about statistics. Muziti mukakhala mukudziwa kuti constituency ino alembesa anthu uh, uh, mwina mwina 30,000 kapena 37,000 then inuyo mmene mwapangira ma structures anu oti no well computerized eti oti muimbira foni munthu uh, yemwe ali pa fomu kunena kuti munthu uja ndiyemweyo ameneyo i- ikutanthauza kuti no anthu amene ndi 30000 nde anthu mu constituency ndi 37000 inu mulimo mulimo 30000 ndekuti simunawina so all those figures constituency by constituency ward by ward will be tabulated will be added up to make one bundle that's what is what that's what i'm telling you today brian kuti no after adding those figures

inuyo ndi a mcp Mm. chilipo chimene mukuchita and that's why my previous question was very important Mhm. kuti muyendadi nokha chifukwa ena they believe kunena kuti akukukankhani ndi a mcp kuti towards september 16 mudzaphatikane nawo they have also gone further kuti you are even discussing za urunning mate ku mcp Mhm. ndimafuna muyankhe zimenezi Ah, mafunso awiri eh, zikomo kwambiri nkhani imene ndinayimva Munayimva. ndipo ndimayimva
Ah, komano zimabwera ah, from other people who are frustrated mwina ndi masuccess athu chifukwa ifeyo ngati a pdp anthu alibe nafe chifukwa ineyo brian imene ndinabadwira vuto nkhani yoti chimene chimachokera pati Eh, imene ndinabadwira sindikhulupirira ndale zotukwanizana ndale zonyozana zotchulana mayina ndipo timawuza anthu ndimawuza anthu ku chipani chathu nena kuti pakadzapezeka wina onyoza mtsogoleri wina otukwana mtsogoleri wina kaya kutukwana uh, peter mutharika kutukwana bakili muluzi kutukwana chakwera kaya kutukwana ndani yemwe ali mtsogoleri mdziko muno ameneyoyo si memba wa pdp chifukwa chonena kuti munthu uja tikamutukwana munthu uja tikamunyoza kumutchula mayina mtsogoleri aliyense mdziko muno ali ndi anthu ake kumbuyo kwake amakhala kuti anthu aja sakhala naye comfortable amati chitsiru china chilichonse chili ndi mwini wake Yeah. zingavute na zijapanira kuti iya awo mwakuti ife sitipanga nawo ndeno chomwe chimachitika nthawi yomwe na anthu chifukwa cha mavuto omwe ali mdziko muno um, uh, mavuto azachuma omwe ali mdziko muno atsogoleri ena a ndale ah, kaya ndi ku opposition even going a step further kutukwana zenizeni kumtukwana ah, president wa dziko lino pafuna napo sititukwana nawo koma ifeyo what we do is to offer an advice kuwalangiza atsogoleri aja kuti ah, ifeyo tikuona kuti apa pali vuto bwanji mukanapanga chonchi Now, pali kagrupu ka anthu ama- zipani zina mbali inayo they believe in that ife tikati tisatukwane amati no amene aja andi ah, amene aja ndi a ah, ndi kuti amagwirizana ndi a congress koma zimakhala zo- zodabwitsa zimena kuti tsono ifenso ife kuti sitiri kutukwanani fonyero sitiri kutukwanani akongresa azinena kuti no eh, ndi i- ifeyo ifeyo ndi chani ayi koma zimakhala kuti ka that group of people who believe in politics of insulting each other there are those chifukwa people akuti nthawi imene mmakalembetsa chipanichi even ku convention adakusapotani ndizabodza sizoo sizoona Sizoona. sizoona brian sizona ana anatisapota awo zindalama zimenezo ndino zongoyankhulazo Okay. zimenezo ndi zongoyankhulazo ndimanena nthawi zonse kunena kuti mwina timakhala ndi maperception olakwika okay kunena kuti "Ah, aja sangapange chakuti aja sangapange chakuti akachipanga ndimana sono kumakhala manyazi sono ndikuti achipanga ndino tinene kuti chani anje kuti asapotedwa ndi akuti mwanenanso kunena kuti ayi akuti akakhale ah, ah, running mate akuti- akuti tikakhale running mate wachakwera ayi iwe brian sizichitika Sizichitika. sizichitika ndipo sizikutheka there is no way brian mene mcp ili panopa mene eh, malawi kwavutira panopa mene malawi kwa- Malawi- malawi kwanunkhira panopa mcp ili bwanji

masankho ake amene akwera pa umoyo wake osati ena ena ino simukona oh inu muone bwana
ndi mmene anthu amalawi akuvutikira mdziko muno malawi wavuta malawi wanunkha pena paliponse pali njala munthu yemwe akupita leroli ku, ku, uh, ku pamphasa kukagona atadya amene ndi munthu munthu yemwe akupita ku, uh, kukagona leroli uh, atamwapo phala amene ndi munthu so chime- munthu yemweno akuyenda bwinobwino momasuka um, um, magalimoto ake o- o- oti akuti wathira mafuta amene ene ndi munthu inu mupita mafilling station pena paliponse muli malaini atali atali ama- amagalimoto anthu akumachita kugona pa pa line one way

kuti anthu aone zina osati zomwezo anthu enanso akuti abwerere omwe analipo kale abwerere analamula kale ayi ayi amalawi kuwafunsa akuuzani zinthu zina ah, mmene akufunira kuti zinthu ziyendere pamodzi zikuoneka ngati kuti dpp mmayifunabe chifukwa chifukwa mukumveka mchipanimo

ifeyo ah, ndiku- ndikuululireninso ichi Yeah. kuyambirira chipani chathu icho tinafuna kuti chikhale peoples ah, democratic party eti komano tinapezeka kuti tapita pa registrar anatiuza kuti ya ah, chipani chimenecho chilimo chinali chakhalako kale mdzikomo Okay. Eh, so tinasintha

mugawanisa ah, mavoti Koma koma koma mwa- mwazimva. Koma- koma mavotiwo tigawanisa andani Mwazimva. Sindina- sindinazimva Koma simunazimva. Eh, a- ata- chifukwa mukati, eh, tigawanisa mavoti lero pena alipo alipo ena ake mukuwaona kumwerako kuti kumwera kunakawina ndi awa kwachifukwa tabwera ndi awa ndiye kuti mukati munthu amene mugawira mavoti inuyo akuti tigawa mavoti andani

anthu akum'mwerawo no mdzi- mdziko muno Aha. ndiye mdziko muno ndino atakhala pamodzi anthu mdziko and, and, and make one block Eh, so it means kuti kutino ndiye kutino mcp yomwe ndi yapakati eh, ka aford yomwe president wake ndi waku wakumpoto zipani zonse dpp ndiye kuti onse abwera pamodzi

opposition parties Mhm. abwere pamodzi and make one block ndi kusiyana kuti aliyense atenge a- a- agawegawe mavoti that's, that's my question Eh, chifukwa ineso ndikunena kuti kodi kugawa mavoti kuti tigawe mavoti andani
so it's between mcp and other po- political parties Mhm. isn't it yeah it, it, it, it, it, If- yes. yes yeah Mhm. so so so tikapanga tika ife tikayima patokha

alipo ma alliance kale ku zipani zotsutsa kuti mukati mwa zipani za zina zotsutsa Mm. udf Mm. dpp aford utm Mm. uh, akumalankhula limodzi pakakhala ma issues Mhm.

takhala tikuphinya chithupsa 2020 kuchiphinya 2021 kuchiphinya mpaka 2024 kuchiphinya 2025 tichiphinyenso tikachiphinyanso ndeno ndikuti bala lija lapola tsopano ndiye tikhale sono akutino chilonda chija chapola ndiye munthu ali kuno kuti ayoya zabodza zoya sizoona chomwe akupanga pamene paja akuvomereza kuti zinthu sizikuyenda so chimene chikanachitika way forward iwo aja akanabweretsa mfundo zoyenera kuti dziko liyende bwino uh, chikutivuta ndi chani malawi muno uh, ma problems ali malawi muno um, ndi ambirimbiri koma chimene chikuvuta ndi nkhani ya corruption corruption issues need to be addressed in the country there's a lot of corruption people we have seen people uh, we have heard stories of uh, uh, fertilizer, the, how the fertilizer uh, schemes projects have been uh, ha- have been uh, misused in the country. The issue to do with fuel, uh, yeah, ku- kuorder fuel, uh, anthu asking for ma kickbacks. Uh, zambirimbiri zikuchitika zimeneja zikanakonzedwa eti zinthu zikanakhala kuti mwina mwake uh, anthu akanakhala ndi chikhulupiriro koma sakufuna kuzikonza akuonererabe uh, tikunena kuti no boma likubwereka ndalama kwambiri one of the uh, one of the issues ndi yonena kuti no tikupanga uh, tikumachita borrow for consumption na consumption ija ikupitirirabe nthawi inoyi inali yonena kuti um, iwo aja abwerese ma measures ena onena kuti uh, public spending itsike koma panopa public spending yo ikupitirira akuonjezeranso nduna za boma zinthu zomwe zonena kuti mtsogoleri onena kuti akuganizira chinthu mmene chiyeneka kuyendera akuganizira chinthu uh, chofuna chofuna kukonza kuti na- ichi tichikonza inali nthawi yotsitsa nduna inali yotsitsa nduna Osati kuonjezera. Ehe.
okay. you remember akupanga a president akupanga address the nation kaya panali pa christmas kaya panali nthawi yake ananena kuti no auza a minister of finance kuti alengeze Yeah. ma measures onena kuti no uh, uh, we are in a crisis Yeah. uh, control measures uh, munaona analengeza china chilichonse Apa sindinamve yangu bosi.
so zinthu ngati zimenezi ah, amalawi akuona amalawi akutsatira Ah, kusonyeza kuti no ah, pali kagulu kochepa kali kumtundako ndomwe akusangalala pomwe amalawi akuphinjika pansipa tichite break pang'ono Ziko. tibweranso ndipo posachedwa Ziko. ngati mwangotipeza kumene mukuonerayi ndi program ya times exclusive pano pa kanema wa times ndi ndi uh, president a peoples

pano pa kanema wa times ndi ndi uh, the uh, right honorable kondwani nankhumwa mp amenenso ndi president wa chipani cha peoples development tisanapita ku break mmakamba za austerity measures Yeah. sindinakumvetseni bwino Mu- mukuti chani ndikunena kuti Yes. nthawi si ino yowonjezera nduna za boma mtsogoleri yemwe woganizira dziko la malawi pano akanayenera kuchepetsa nduna za boma chifukwa nduna zija zimakhala ndi mabenefits ambiri osiyanasiyana muli mafiwelo mmenemo muli zinthu zina ali ndi maofesi ali maofisas ena ndi ena omwe amalandira ndalama kuboma komanso ngati cabinet tiyerekeze ndi cabinet I'm not sure panopa alipo 32 ali 35 In normal circumstances zikadatanthauza kuti kuli ma PS 35 omwenso pa 35 po alinso nawo ndi ma benefits awo magalimoto mafuelo timaalawansi tina ndi tina 35 koma kuti mupite mucheke mupite leroli ku opc mukafunse the present list ya ma PS akukwana ndikunena 100 100 yes

ps what ps chakuti onsewa level yawo ndi imodzi onsewa grade yawo ndi imodzi and akuyeneka kumapanganso draw uh, ma benefits ofanana zomwe zikuchitika mboma pano tiyerekeze ministry ministry tiyerekeze ngati ministry of agriculture yeah ikuyeneka kukhala ndi ps mmodzi koma ukafunsa kuti kuli ma ps angati ministry of transport iyeneka kukhala ndi ps mmodzi so zinthu ngati zimenezi ndi zomwe zimayeneka kuti no ah, azione aziunike kuti ah, ah, ah. so a president chakwera akunena kuti 5 years amafinya chithupsa Mhm. 5 years inayi ndi akuti zi- ziyenda bwino inu muli ndi chikhulupiriro Koma chithupsa ndiye chifinya 5 years. Ndakufu ndakufunsa Yeah, ndikali. yeah.
Kunena kuti ndiyo imene ndi statement yongofuna kumuuza munthu yemwe asakuganiza kuti azavotereso pa 16 September pano. Chifukwa chithupsa chomwe akuchifi afa akuchifinya uh, ma ma signs ake ali poti onena kuti no kuli kusogolo kukuyenda akupanga chani Timauzidwa Brian zinthu zosiyanasiyana zonama mdziko munomu, zabodza. Panali press statement yomwe inatuluka posachedwapa kuti fuel akhala atafika kufika kati pa Pa nine. pa nine. Eh, pa nine. Lero ndi- lero fuel uja wafika Mm. kulibe kulibe anthu amakhala timapangidwa convince mu zinthu zonama zabodza and anthu akamana mamuti angonena ngati mawu asidifika ndeno amaduluka nawo sikuchedwa kucha akunenanso kuti
zambiri zinaonongeka the foundations were broken systems were broken ndiye anatenga zaka zimenezi akukonza ma systems mufunanso muyankhe imene Uh, unfortunately, boma lina lililonse lobwera ku Malawi kuno limakamba zimenezonso kumakhala pointing fingers okay at each other mmene ama even mmene amalowa kaya a, a dpp uh, from pp kuyankhula kwake kunali komweko ayi a joyce banda aononga mwakuti awa akubweranso chimodzimodzi kuyankhula kwake kumakhala kumeneko chifukwa chonena kuti ndikufuna tisinthe maganizidwe athu Yeah. mtsogoleri a- akafika kuti wasankhidwa walumbira apange own ma problems osayati azichitanso point a finger kwa wina wake Fan- pointing fingers It's not going to assist us. The pointing of fingers and iyayi ichi anawonongetsa ndi awa ichi iyayi awa izo sizati sizithandiza ndiyeno ndi bwino kunena kuti no mwina amalawi ti- tiganizeko mosintha uh, for example ndikumanena ine chilungamo kunena kuti pa 2025 boma lomwe likuwina 2025 lidzakumananso ndi mavuto Yeah.
Silizangofikira ngati a- a- alipo mtsogoleri wina president wina akunena kuti kali mu opposition wina kuti ayi tizazikonza zimenezi one day ndi- ndi zabodza sizoona komano president achite achite ooze confidence in malawians kuti kodi zinthuzi tizazikonza bwanji

Boma lomwe linawo lizitenga kumene lino latenga mavuto onse omwe lapeza kuti lifike.
Ndi utsogoleri wotani amene dziko lino likufunika?
Ah, dziko lino likufuna mtsogoleri kwa ine imene ndikuonera Yes.
mtsogoleri 1 wanzeru um, oti atha kukhala pansi and assemble a team yabwino timu yoti itha kumuthandiza um, sitikufuna mtsogoleri oti anthu ake omwe omwe anasankha aziaopa kuwachotsa akalakwitsa ayi awa mu- munthu ona kuti mukhale utsogoleri wa ndale leadership ikhalepo ikuti chinthu chikalakwika inu a Brian Banda uh, ineyo ngati president

kwambiri osati not only ganyavu not only ganyavu mukunenamo komano onena kuti no is able mtsogoleri uja ku uh, ku- kugwiritsa ntchito ma strategies Yeah. omwe no mwina anachita ma work from uh, from somewhere else Um, ndikuwuzani lero kunena kuti vuto ngati lili panopa lili kumalawi kunoko timalichita attribute to a landlocked country Mm. Eh, komano tili ndi anzathu pafupi mwina ku zambia yokhala landlocked koma ku zambia mukapeza malaini atali atali a- a- a- amafuta chonchi kulibe Mm. we are in the same boat ati so chikuvuta ndi chani the leadership here ndiyomwe mwina ikutivuta that's why

Tikufuna kuti no president yemwe akhale kuyambira chaka chino cha 2025 akhale a man of action osati kumangokhala ku...
Mukuti bwanji pa zakumangidwa kwa anthu mdziko muno anthu ake a zandale taona andale akumangidwa Mhm. and the anthu akhala kulankhulapo we wanted to hear from you your thoughts on the same Ah, munthu akamangidwa pamakhudza zosiyanasiyana Yeah. um, omwe ammangawo amakhala kuti no nawonso ali ndi justification yawo yomumangira munthuyo komanso munthu womangidwa uja nayenso amayankhula mwakenso kuti aziteteze Okay. ndiyeno komano eventually munthu akamangidwa System yathu ya boma ndi yabwino kwambiri. Munthu uja amapita ku court. Court ndi lomwe limakagamula, munthu uja kumpeza kuti ndi wolakwa, ah, kapena osalakwa. So mwa anthu omwe akumangidwa panopo m'Malawi muno ine sindingadzuke lero kunena kuti ayi ameneyo mwamumanga mwalakwitsa aa ayi They will have got a system yawo ya ya ya court Yeah. imene imayendera ku judiciary ko eh ndiye ndima ndikafika kati kati kuona ndimapanga break pang'ono chifukwa nditakusa Osakusiyana. oh sakuthira pang'ono chifukwa nditakumpakira munthu lero

aboma sanayipitirize mapeto ake anapezeka kuti no makese zija anapangidwa withdraw oh ndithu ndi munasoma asinasoma okay eh sinasoma tibwerere ku uh, machallenges amene tikumana nawo munanena kunena kuti tili ndi mavuto a fuel Mhm. komanso kunja kuno kuli njala Mhm. anthu akusowa chakudya akuvutika kwambiri

Eh, maboma omwe akhalapo mbuyo amaonesesa kunena kuti no tikamafika mwezi wa august uja fetereza alipo mdzikomo pachifukwa choti chakudya ndi- ndi chofunika kwambiri mdzikomo komanso then ulimi ndofunikira kwambiri mdzikomo ulimi ndiye chuma cha dziko lino komano kufika pano siku la lero zinthu zinangosintha kungosinthiratu kupeza kuti no kufika tsiku koma kuti thumba la fetereza sizikudziwika choyambirira ndi chimenechi yachiwiri akhala akutenga ndalama aboma ife kupita kupalani mpekozi amwene papapo kapanga approve ndalama zogulira fetereza kwa mlandu wake ndi kuti no malo moti no boma ligule fetereza moyenera limayuza madobadoba madobadoba aja anapezeka kuti anakapereka ndalama ku buchari inayake kumangalandu mavuto omwe ali mdziko muno anayamba anayambira pamene paja pano fetereza akapita kwa ku romania boma muno kumakangana zoti fetereza uja sanabwere sizina- sizina- sizinachitike sizinagulire now nkhani ngati yachakudya iyi We need to come up with a proper strategy and we have those strategies. Strategy number one kuzaonesesa kuti no mdziko muno muli uh, fertilizer okwanira chifukwa we cannot run away from that tikuyeneka kukhala ndi fertilizer okwanira panopa ife ngati achipani ndimafuna ndikuuzeni kuti tikukambirana kaye ndi- kale ndi kampani ina ya ku china yomwe no PDP.
eh, eh, PDP, yes. Mwayamba kale kukambirana? Yes, yes. Kodi muli serious? Very serious.
Okay. Tayamba kale kukambirana ndikuonetsaninso ma MOU ngati ndinga- ndinga- ndi- ndingapanga ndikuonetsaninso ma MOU omwe ndi ma draft omwe takhala tikukambirana kunena kuti no anthu aja amene aja abwere adzatsegule kampani yopanga fertilizer mdzikomo akunena kuti no oyambirira chaka choyambirira atha kuza- kuzatulutsa fertilizer okwana 300000 metric tons oti no atha kuzamugulitsa ku malawi konkuno pa mtengo wabwino pa mtengo wotsika um, now um, ndi bwino kuti no mwi- mwina feteleza azigulitsidwa pa mtengo wotsika malawi muno mwina pa mtengo ngati wa 30000 kodi osangoyerekeza kuti wina aliyense azigula fetereza dhani kuti no tizinamizana chaka ndi chaka kuti inu tikulembani muzalandira fetereza waulere inu tikulembani muzalandira fetereza waulere mapeto ake madonazinso omwe ama- amayika ndalama akhala akudandaula ndi nkhani ya masabusidizi ngati imeneyi mapeto ake akumatsika kuchoka pa 1.5 million kufika pa 900 kufika pa 500 now dziko muno muli alimi ambiri alimi tima- timakonzekeretsano kuti ah, mulandira fetereza koma kupita kupita kufika nthawi imeneyo mudzi mudzi mwa mfumu ngati kumatuluka anthu awiri omwe alandire fetereza ndi mwayi yeti mudzi muja muli anthu ambirimbiri omwe tinakonzekeresa kuti alandira fetereza akapanda kulandira fetereza tikuwapha system ina yomwe ikumavuta nkhani ngati ya aip ndonena kuti program ya aip ya nthawi ino ilibe ilibe component ya mbewu munthu sungamupase uh, fetereza popanda mbewu uh, pakuyeneka kuti pakhale component ya mbewu kuti mbewu ndi fetereza ziziyendera limodzi chifukwa uh, ziyenera kukhala mbewu zabwino zomwe zimathandiziranso kuti no anthu akolole uh, chakudya chabwino Eh, so munthu anthu awiri akalandira akalandira uh, fetereza mmodzi alandira opanda mbewu inside akagulitsa uh, fetereza uja kapena nkhani ya mafuta kukonza kwa mikuta muli ngati a pdp muli ndi yankho ya and- and mukuona kuti chikupangitsa kuti tikhale ndi vuto la mafuta today losatha mchani nkhani yake ndi ya madobadoba on madobadobanso basi omwe munatchula ku ku inde agriculture inde nkhani ya madobadoba chomwe chima- chikumachitika panopo um, akuma- akumabweresa ti anthu anzake tonena kuti no atakatigulire mafuta ndi awo amene aja tikawapasa kontra totali alibweresema iyeyo to alibe alibe plant ina iliyonse ya mafuta munthu amene uja a- apeza ma kickbacks ndi kuti no afuna kuti agawire awo agawireko awo mapeto ake zimapezeka kuti no zinthu zikufika komwe zilipo inuyo boma lanu la pdp yes lidzasiyana bwanji

kuti sizinachitikepo secondly it's about toning down public public spending public spending ndi chinthu tikukamba zonena kuti tili ndi anthu ambiri ma ps ambiri eh, tingomagula zinthu zosiyanasiyana chifukwa chonena kuti no ah, ndalama tilibe zinthu zimene zijazo ndizotheka brian kuzisintha mdziko muno nkhani ya chakudya ndafotokoza nkhani nkhani ya ya umodzi ndafotokoza aliyense akakhala tika there's need for mindset change Ku- osati munthu akhale ndi chipani ndi chipani chonena ichi ndi chipani chakumwera kenako boma ili eni ake ndi akumwera ndiye onse kaya apresident akulilongwe mufuna kulemba apolisi 1000 ndikuti apolisi 930 akhale ochokera kulilongwe ayi sitingapange choncho kulakwa The cake, the national cake must be shared. kuyendetsa chipani tinakamba kale kuti its a huge responsibility Correct.
makosi every day Mm-hmm. mulimba akumbali ndi kuma Kwambiri,
kodi ndi zomwe mwaena zona kuti anthu ena ayalephera paokha mwanata awasalimba munali ndi mpamba wambiri Muna- munali ndi mpamba wambiri ankhani si ineyo Mhm. eti kuti no ndiyendetse chipani ndekha ayi we have people in the party we are contributing every day in the party mamemba a chipani aku akupereka ndalama every day to the party we have got our platforms uh, ndikupatsani chitsanzo tili ndi mpamba uh, kapena airtel money code Okay. eh, makodi anthu mamemba ena achipani chathu amapereka ena apereka 2000 ena apereka 1000 mwezi mwene mwene apereka 5000 out of maybe 1 1 million people tingoyerekeza 1 million aliyense apereke kukani 2000 maybe mwapeza 1000 yomwe wapeza pa mwezi ndi ndalama zambiri zoti mutha kuyendetsera chipani kuruti so chipani chathu chikupanga survive njira zimenezo tili ndi ma agent code omwe timagwiritsa ntchito ngati chipani cha pp munakamba apo kuti ndinu phungu wa nyumba ya malamulo pakhala pali maconcern kuti zinthu zina ku nyumba ya malamulo sizikuyenda bwino mabilu akungopasa mosatsatira masiku ati amene zimayenera kukhalira ndimafuna ndimve kuchokera kwanu kuti are these concerns legitimate kapena anthu akungowonjezera very legitimate
um chomwe chimachitika ndi kunena kuti no parliament yeah. kuti iyende bwino boma liyende bwino parliament limafunika likhale ndi ma numbers okay.
ndiyeno ngati aboma aja ali pochuluka ma mp awaja

Those of the opinion say aye, anena kuti aye, no, aye and no. Mupeza kuti kenako, anena kuti i- i- iloweja, amene aja ndi anthu ochuluka. Democracy im- eh, imene imakamba za majority. So, olo otsutsa boma akawapanga mmene muja ma MP otsutsa boma ndi ochepa. Olo otsutsa boma ayipe mmene muja apange

ku caucus kuti iyi tifuna ikaluze pa chifukwa chakuti chakuti so mostly munthu okavota savota according to his or her conscience ama amachita vote to toe the party line that's the problem we have in as far as uh, parliamentary democracy is concerned munaukakamira kwambiri mpando wa leader of opposition a dpp kulephera kuti ayi inu sinu wathunso inu mpaka ku khoti mudaufuna chifukwa chani mpando umenewu? Ah, sikunali kukakamira komano kunali kofunikira kunena kuti tidziwe kuti akuti ndichoke chifukwa chake okay chifukwa zake sizimafotokozedwa

mundale mmangosiyana ma ideology yes osati kufika saizi yonena kuti ayi akuti awa asandipatse moni Yeah. akandipatsa moni ndiye kuti mmanja mwawo muli poison yandipha Okay. ayi ayi so um, ndikhulupirira ineyo ndimakhulupirira kuti no anthu andale kaya asiyane mfundo ayenekabe kuti no azi- tsiku lina mu- mukhoza kudzabwerera

tinazikanaendesa party koma that's when we part, we part ways samukanena kuti no mutha kudzabwerera itezayi kuti no mwina tinachoka tokha anakuchotsani eh an- an- anaticho Okay. No, that, that, that has to be made clear eh
pali otsatira anu a chipani cha pdp ndi ena amalawi amene akutionera ndimafuna muyang'ane kamera titatha kukambirana zonse madzulo ano ndi uthenga wanji umene muli nawo kwa amalawi amene akutionera madzulo ano Ah, mu zonse takambiranazi uthenga wake ndiupanga summarize pang'ono Brian Mm. tuwana ah, ndizona kuti mdziko muno amalawi akuvutika um, vuto lalikulu pano mmalawi muno ndi njala yemwe wapita kukagona kuchipinda kwake atadya nsima ameneyo tsiku lalero ndi munthu vuto vuto lina malawi muno mankhwala muzipatala kulibe mafuta ndi awa kulibe tikhoza kunena vuto lina lililonse mpaka kunja kukuda tsiku la lero koma mu zonse zomwe amalawi akukumana nazo mu nkhawa zonse zomwe amalawi akukumana nazo atenge ichi lero tsiku limene tikutseka program kunena kuti yankho lazo la zonsezi lili ndi chipani cha pdp chipani cha pdp ndi chomwe chili ndi mayankho chipani cha pdp ndi chomwe chidzakwanitse mdziko muno kukonza zinthu Ah, chifukwa chipani cha pdp ndi chipani ah, chapachokha si chipani ngati chakubanja si chipani cha uje ayi ndi chipani cha amalawi ndeno akakhulupirira chipani cha pdp chikubwera ndipo nditsimikizenso ndauza malawi kunena kuti no chipani cha pdp chikupita ku chisankho pachokha sitikugwirizana ndi wina aliyense tibwerezenso chipani cha pdp tikupita ku chisankho patokha palibe mgwirizano ndi wina aliyense tikuyamikeni kwambiri inu uh, president a pdp uh, on a lighter note yes anthu amafuna atadziwa kuti kodi a Kondwani Nankhumwa ali pa banja ali ndi ana mumatani mukakhala kuti simuli busy ah ine ndili pabanja Okay. um, akazi anganso ndi mp okay wa Blantyre Kabula okay uh, Gertrude Nankhumwa okay uh, ndili ndi ana uh, atatu okay uh, Thabo uh, yureka komanso nsati okay um, um, ndimatani um, ndimapanga chani ine ndimakonda kwambiri uh, nkhani ya media okay uh, I'm a media uh, person okay um, uh, chifukwa chake ndimakhala ndi passion mbali ya media Okay. mpaka ndinayambitsa ka kampani kanga ka nani ka media ndimatenzati

Ah chabwino. Ndithu, ndithu. Ndikufuna ndikuyamikeni kwambiri and I wish you well, Mr. President. Thank you very much and happy new year to you. Zikomo kwambiri. Thank you.
Pamene paja ndi pamapeto a programu yathu madzulo ano ya Times Exclusive. M'pulogalamu iyi tinali ndi a president a chipani cha People's Development Party Uh, the Right Honorable Kondwani Nankhumwa MP. Ine ndi Brian Banda m'malo mwa ife tonse kuno ku Luchenza uh, ku nyumba ya the Honorable Kondwani Nankhumwa tingoti mwakoma nonse and goodbye.